Taitníonn an scoil liom mar tá timpeall scór as an oileán ag freastal air agus timpeall scór ón mórthír ag freastal air so tá tú bualadh le daoine nua chuile bhliain agus tá tú meascadh le daoine ó timpeall na tíre.
Is mise Bríd Ní Dhonnacha, príomhoide Coláiste Ghobnait, iarbhunscoil atá lonnaithe anseo in Inis Oírr. Scoil Gaeltachta muid, scoil bheag Gaeltachta, agus tá muid faoi phátrún an GRETB. Cuireann muid oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge ins na hábhair ar fad agus bíonn scoláirí linn anseo, caitheann siad tréimhsí linn, b'fhéidir bliain ag an am. Tá muid ag súil go mbeidh tríocha cúig scoláire againn i mí Meán Fómhair le cúnamh Dé agus tá duine amháin atá ag tosaí linn i mbliain a haon. agus is dóichí atá seisear tar éis an scoil a fhágáil agus tar éis an Ardteist a chur i gcrích linn. So bheadh sé iontach, is dóichí dá mbeadh aon scoláire amuigh ansin go mbeadh suim acu theacht agus tosaí linn i mbliain a haon. So is féidir le scoláirí theacht ar Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge agus sin scoláireacht a bhíonns ar fáil chun deis a thabhairt go scoláirí theacht agus feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Sin an chéad bhealach is dóichí. Agus ansin chomh maith leis sin tá an deontas iarghúlta nó an Remote area grant, a chuireann an Roinn Oideachais ar fáil dóibh siúd atá ag iarraidh a gcuid oideachais a fháil trí mheán na Gaeilge agus is dóichí, ar nós aon rud, amanntaí ní bhíonn a fhios ag daoine go bhfuil an rogha sin ar fáil dóibh agus iad siúd a gheobhadh an deontas sin is dóichí bheidís ar lóistín le teaghlaigh agus an rud céanna leis an scoláireacht, teagann tú ar lóistín agus bíonn tú ag fanacht le teaghlach. agus is dóichí cuireann sé sin freisin le foghlaim na Gaeilge mar tá tú ag feiceáil an teanga beo taobh amuigh go saol na scoile. Hannah Ní Chonaola an t-ainm atá orm, is as an oileán dom, Tá mé ag freastal ar Choláiste Ghobnait, tá mé ag dul isteach i mbliain a sé i mbliana. Déanaim seacht ábhar, Mata, Béarla, Gaeilge, Fraincís, Bitheolaíocht, Ceimic agus Ealaín. Ceapaimse gur buntáiste atá ann mar tá níos mó am ag an múinteoir bheith ag díriú ortsa. agus ar na gasúir eile atá sa rang leat. Faoi láthair tá cúigear i mo rangsa agus tá muid in ann dhul isteach i rudaí nach dtuigeann muid go han-éasca mar níl rang mór millteach ann. Is féidir leis an múinteoir bheith ag caint le chuile dhuine agus tá sé i bhfad níos ciúine, níl mórán ag tarlú sa gcúlra. Is mise Méini Ní Chonaola agus is as an oileán dhom. Déanaim naoi ábhar, déanaim Fraincis, Gaeilge, Béarla, Mata, Bunluachanna, Eolaíocht, Tíreolaíocht, Adhmadóireacht, Ealaín agus Tíos Tá neart i mo rangsa, is é an rang is mó a bhí ann i mbliana. Tá aon duine dhéag i mo rang. Tá muid an-ghar dha chéile mar a d'fhás muid ar fad suas le chéile níl aon duine nua istigh sa rang linn. Ach na daoine a thagann isteach bíonn fáilte mór ann dhób. Is dóigh gurb é Polasaí Gaeltachta an rang is fearr liom ag an nóimeád seo mar tá muid ar fad ag foghlaim faoi cultúr difriocht timpeall tír, Gaeilge atá difriocht i ngach áit timpeall tír. Is rud an, is deis iontach é mar ní bhíonn mórán scoileanna in ann é sin a chur ar fáil do na daltaí ach tá fíordheis ann anseo. Is áit gleoite é, tá na daoine ar fad cairdiúil leat, níl aon duine, Níl aon duine gráin leat. Tá muid ar fad an-ghar dá chéile, go háirithe mo rangsa ar aon chaoi, ach fásann tú ar fad suas le chéile is rud iontach é. Is scoil bheag muid agus tá an-aithne ag na múinteoirí ar na scoláirí agus is dóigh gob in láidreacht mór le scoil bheag, faigheann tú deis aithne a chur ar do chuid scoláirí agus is dóigh gur féidir leat freastal ansin orthu agus na riachtanais agus a gcuid riachtanais foghlama.